Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? chimunthu choopsa chosatopa chosagwedezeka olo kutapangidwa maupo otani ine sindimagwedezeka ndikakupaseni moni adani anga wonse amene mmayembekezera downfall ya Bon Kalindo, amene mmayembekezera mwina kulandira foni mamawa ngati uno kuti mumve kuti chiboni Kalindo chamwalira, koma ndifuna ndikuwuzeni kuti Mulungu amene ine ndimamutumikira ndi wamphamvu kwambiri ndipo sakhumudwisa kusiyana ndi inu adani anga amene mmawoneka ngati ndinu anzanga pamaso koma muli adani anga makamaka ku activism ku activism ya ku Malawi ndi yomvesa chisoni timaoneka ngati we are geared to help the people kuwaimilira a Malawi koma ayi tikufuna kutchuka kufuna kuonesa kuti nambala one ndi ndani ndipo ziko lino lindiziwe kuti ine ndimalankhula nkhani yanga ya zulo imene inatchuka kunena kuti ine ndili mu nawo mu gulu lopanga upo la age bill amene ayikulisa kwambiri ndi ma activist kumaayang'ana enawo kunena kuti awawa awa abwera liti ndipo achita contribute chani mu ziko muno ndi amene afalisa mbiriyo ncholinga kuti ati aoneke ngati iwo ndi madolo ngati ndi nambala wani ati amugwese Bon Kalindo vuto lathu lakuno ku malawi sitikuziwa our greatest enemy enemy wathu ifeyo ma activist kunenatu a genuine ifeyo amene timayimilira a malawi enemy wathu ndi chakwera ndi mcp anthu amene akuzunza a malawi enemy wanu wa inu si ineyo Enemy wanga wa ineyo si inuyo, enemy wathu ndi Chakwera ndi mcp amene akuzunza anthu, amene aonesa amalawi nyekhwe, koma kuno ku Malawi ifeyo ma activist amene timazitenga ngati ndife ma activist timaona ngati enemy wathu kapena mdani wathu ndi mzathuyo cholinga ati ife titchuke tsopano ena afetu tinati tiyambe kumaulusa nkhani zanu makamaka inu amene mwajambula ma audio dzulo kumaulusa nkhani zanu zoyipa zokuba zowanamizira anthu kumawanamiza anthu kuti mmagwira ntchito ku NEEF nzanu akamangidwa inu ndiye ndikumatolera ndalama ndalamazo kuti mpite nazo ku mzuzu mukamuone nzanu Lyton Mangochi ndalama zonso ndikuzidya tinati tizuulula zimenezozo ndiye kuti dziko lino lisokonekera chifukwa activist weniweni kumva nkhani ya nzake akuyenera ayimbe foni kumuyimbira nzakeyo foni kumfunsa kuti achimwene nkhani iyi ikumvekayi ndiyotani ndiyoona koma munthu kungothamanga basi kukajambula audio ndikumanena kuti a Kalindo e kalindo ndi oyipa kalindo ah, we- we should do better because ine sindingakhale enemy wa ntanyiwa ine sindingakhale enemy wa bakili muluzi ine sindingakhale enemy wa ben longwe ine sindingakhale enemy wa wina aliyense amene amagwira ntchito yathu imeneyi yothandiza amalawi ajinasalo sindingapange zimenezozo Sindingapange zimenezo kukakhala enemy wa activist nzanga koma ine ndikhale enemy wa adani awo amene akuzunza a Malawi. Chocho ndiye kuti ntchito iyi tizaikwanisa and it is very very unfortunate kuti ifeyo ma activist akuno ku Malawi sitimagwilira ntchito limodzi, timafuna kutchuka, ena ife timachita kuoneka kuti ineyo ndine wa chipani chakuti chakuti. osakhala kuyimilira amalawi kungolankhula mu audio yako zokhuzana ndi chipani X ndiye kuti iyeyo ndi amene ati akayankhe activist weniweni samayimilira chipani just like mmenenso alili ma analyst analyst political analyst ndi odabwisasotu ambiri akuno ku malawi ndi azatenge okhaokha ndamva chisoni kumamva political analyst wina amene anachosamutsidwa kuchokera ku blantyre kubwera ku lilongwe ndi chipani cha mcp ndi Chakwera akumanena kuti aye Chakwera sangachoke pa mpando chifukwa cha Sona amulakwisa ndi omuzungulira koma iyeyo ndi munthu wabwino bwino you must be joking and inuyo tinati tikufufuzeni a Mr Standing iweyo political analyst otchedwa Mr Standing unachoka kumeneko ku Blantyreko kubwera ku Lilongwe kuzapangilidwa nyumba lenti ya ndalama zambirimbiri ndikumapanga ma deal a fetereza and one day I will expose you so ma political analyst aku ambiri kuno ku malawi ali ngatinso chimodzimodzi ma activist kumangofuna kumalankhula zinthu zosangalatsa boma kumalankhula zokuti ena achiatame aoneke ngati ndiwo madolo koma ali makape enieni so please we must make our house in order Ineyo ndamva chisoni kumuona activist wina amene amazitchaso kuti ati ndi m'busa akumalankhula zinthu za nonsense zimene alibe nazo umboni. We are not going to take this job anywhere ndiye kuti a Malawi sitikuwathandiza. Uthenga wanga woyamba ukupita ku chipani cha mcp. munadandaula 2 weeks ago galimoto yanu itamenyedwa itaphwanyidwa ku Machinga kumanena kuti this is political violence koma zulozulo lomweli inunso anyamata anu amenya ma supporters a dpp ku Mponela and ku Mponelaku kukuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono kukusanduka a no go zone ya other political parties posachedwa pompano a aford anachitidwa chipongwe kumene kujako ah zuloso mwapangaso chipongwe anthu osalakwa azimayi amudera lanu azibale anu ndikuwamenya akupita ku msonkhano pafupi so ndi pa police koma yet a police they are not taking any action so izizi mukuyamba inuyo inu a mcp makamaka akuluakulu a mcp mukuyenera muachite temu a- anyamata anu ingakhale kuti ndi saini yoonesa kuti basi mukutuluka mboma chifukwa masainitu okuti chipanicho chikutuluka mboma ambiri mwa iwo ndi amene wawa omamenya anthu omazuza anthu kumapha anthu umangoziwiratu kuti chipani chimenechocho it is going now out of government so muachite temu anyamata anu ndizija mwaziona zulo kuja kumatchedwa kusalima akuluakulu gangata uja ndi chisale uja osamaphwekesa iyayi anthu aja apanga zowopsa dzulo ndi ati a mcp kuthandizidwa ndi m'bale wawo wa Dowayo anapanganso kasonkhano kawo komatu ndiyetu e e e e e e e e e zina ziyuma ngoziona waziyamba ndithu ati ankaganiza kuti kumeneko ndikusalima ati imeneyoyo ndi no go zone ya other parties koma ati mcp ndiye mwaziona tuzulu mitu kungokula, kufufuma, enawo ndikuthawako kwawoko ulendo ku, ku Dedza kumakapanga misonkhano ya ku Dedza. E, dpp uja amatchedwa Gangata komanso Chisale atakhumisa atayi atayiphu atayikhomesa nsalula kumakhala ngati wabwerayo ndi president ndiye atabwera president zikhala bwanji Izizizi ndi sign yokuwuzani kuti all is not rosy. Anthu ndi okwiya muno m'Malawi. Olo mutapanga ma tactics otani dziwani kuti a Malawi ada nanu kukhosi. A Malawi akwiya nanu. Zija zachitika pa kwanu zija Arsenal pa kwawo, pa Nsalula, pa Salima kumakhala ngati kuti sindikudziwa kuti kada, kodi wabwerayo ndi Trump? Wabwerayo ndi ndani? mwana ujayo hii, gangata atavuta koopsa ati anu a youth-wo akuyenda mu msewu kuchokera pa kamuzu road atatchinga msewu wonse ati kumatchinga anthu inangotulukiratu bataliyoni okha kungopereka mpata osamaphwekesa izizizi mukayenera kuti mukambirane mukambirane kumbali mufunsane kuti kodi ndi mmene zilili zikuthandauza kuti chiyani zinthu zativuta ndiye pali awanso awa ati awa a higher education awa ankanama kuti afuna agwire masatifiketiwa kodi masatifiketi aja mwaagwira sopano aja munkanena kuti mufuna onse amene ali ndi madigiri a feki muwamange after 14 days kodi nkhani imene ija ili pati tikunenatu izi kuti zizichita machi ndi zimene mukumalankhula kuti anthu akadandaula mukumanena kuti tikufuna umboni tikufuna umboni anthu amenyedwa kumponera ndi anthu a mcp ndiye mukumanena kuti ah, tikufuna umboni Ko- koma zinthu zimasintha ndithu zinthu zimasinthatu ndiye sipaja m- munabweranso mwa- mwadunyutu paja kumanena kuti tikufuna onse amene a- a- ali ndi mafeki certificate azangosalenda osadziwa kuti ambiriwo amene akutchedwa kuti maprofesa madokotala afeki ndiye ali mu mcp mo ndayi zina umaona ngati mwina ukumpanga mwano mzako ukuzipanga wekha ukuziya ukumuyalusa wina wake ukuziyalusa wekha lerotu ndi kafukufuku ife tampanga kale taziwa kuti amene ali ndi masatifiketi afeki ambiri ndi a mcp ndiye mukanamangana nokanokatu koma welewele chiseko chakupanani kopya mcp zinthu zakuvutani kopya ndi apa mwangosauka mungopita pena paliponse kumakalembesa anthu ku Chiradzuluku ndiye konse kuti ku Chiradzuluku ma TA ndi magurupu anu mwasusuka nazo tundalama za sataniki ndi apatu muti muzione kuteko inuyo ma TA aku Chiradzulu ndinu anthu omvesa chisoni kwambiri Kuteroko mwalolera kuti ati ati anthu ena ake azikulembani maina muzipereka chaunzika ati akupaseni ati ndalama kwa miyezi itatu. Komatu ndalama zinazi ndalama zinazi musamale nazo madera osiyanasiyana anthu amenewa akubwera musamale nazo makamaka ku southern region. Ndinanena ineyo mmbuyomu tikulowa mu chaka chimenechi cha 2025. Ndinanena kuti chisankho chikubwerachi kuchitika zinthu zambiri, zina mwa izo kubwera mafunde, kubwera zivomerezi, kubwera anamondwe. Anamondwewa achita target kwambiri maboma ngati Balaka, Mangochi, Nsanje, Mulanje, Thyolo, Mwanza. Ndinanena zimenezi koma ambiri simunandimvetse. Iyi ndiwe uh, a plan yonena kuti madera amenewa kukhale ng- ma, kukhale ngozi achite ku create njala ndi cholinga kuti akamabwera aboma ona agawa zinthu aoneke ngati ndi abwino kuti muzawavotere ndiye mudikirire tsopano nyengo ija yakwana pajatu amapanga zimenezi m'malichi zawo za satanic zimachitika mmalichi nde kubwera anamondwe wowopsa anthu amwalira ma district amenewa anthu aona mazangazime ine ndinkanena mmaona ngati ndine wachamba kapenanso ineye ndine wamisala koma ndinachita warn kunena kuti tiyeni tipempherere last week yomweyi anthu osaziwika anakwera phiri la ku chiradzulu chakuchoda uko ndiye lero muone kuti chizi- ziti zichitike ndi chani kubwera mavuto oopsa achita create njala achita create tension ndiye kukhala kuperekedwa katundu mmene zinachitikira Freddy wina uja amene pakana lero madera ake tikunena pano ambiri sanasamalidwe pakana lero mizi yonse inapita makamaka kuchirazulu kumatiye mwasusuka mukufuna muzilandira ndalama zimene simukuziwa kuti ndalamazo zikuchokera kuti musamale kwambiri si zonse zimene zimabwera chimakhala chithandizo zinazi ndi masoka ndi matemberero enawa ndi imfa mukuyenera musamale andale ndi anthu wowopsa kwambiri Andale ndi anthu owopsa makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025 musamale kwambiri mafumu kususuka muphesa anthu muphesatu anthu ku machingaku musamale ku zomba musamale makamaka mafumu kususuka kuthamangira makobiri ku mulanjeku kwa mkandaku muchisitumu musamale kulimbuli samalani Kuja ku Mwanza ku Nsanje Chikwawa kukuchitika kukubwera zinthu zoopsa kukuchitika mapulani amene amalawi muti muone nazo mazangazime osamangosusukira zina zili zonse zinazi ndi za satanic zimene ziti zizaphese ana inu a opposition samalirani mugwirizane mukhale pamozi mupange chinthu chimozi dziko ili lavuta ngati sitipanga zimenezo muzalira Bon Kalindo kodi nanga kuzomba kwa a DC zikuyenda bwa izi zomangamanga mablokozi kumenekonsotu zilikotu mukuuzidwa kuti ma headmaster muzikagula katundu ma bloko apo pa 4 miles ku company imozi kumene anthu akumeneko ma desk officer akulandira ndalama koopsa koma ndalama za world bank zaphwekatu ku malawi kuzomba dziko lonse anthu ma dais ndi ma desk officers mukungoba basi mm. Malawi from Jeza Village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa